takulandirani mpulogalamu ya zodiak exclusive ine dzina langa ndine alex banda lero tili ku kanengo kuno ndi ku national food reserve agency nfra kuno kuli mkulu watsopano wa bungwe limeneli la NFRA komatu siwachilendo kwenikweni chifukwa asanakhale mkulu wa bungwe limeneli kapena kampani imeneyi ya boma, nthambi imeneyi ya boma yogula chimanga analinso chairman wa NFRA. A Bruce Munthali, ndikulandireni mu Zodiak Exclusive. Zikomo kwambiri. Ndi momwemo eti, simudathe miyezi 5 mu, mu office kapena pa mpando umenewu? Ah, miyezi sinachuluke imene miyezi ndiyocheperako mm. ndinalowa pamene pa mwezi wa May pa 5 May mm. pamene chinakomera president kuti andiyike pa mpando umenewo
this was a political appointment
yes, yes it is but uh, I'm a professional mm. yes Munasowa pakatipa a Munthali uh, mudati zii simunaonekeso uh, what have you been up to? Hey, tayenda muzambiri mukuziwa kuti tinali ku opposition nthawi imene ndinasowa pakati apo ndinati pa ground kuyesa ndinayeserapo kuti ndiyime ngati phungu
Lilongwe Mlodza. Lilongwe City Mlodza zoona pa chipani cha DPP ndiye sizinakongosoke komabe tili pano tafika pano kuti tigwire ntchito ya boma kutumikira amalawi pali zambiri zimene ta- tasanja zofuna zizichitike zina zayambika kale ngati nkhani yogula chimanga kuti chimanga nkhokwe zathu zikhale ndi chimanga choyenera Ndinene motere kuti kumbuyoko chimanga chimene chinali m'nkhokwe zathu chinali chocheperako, chinali pa pansi kwenikweni, koma pakati pano zikuonesa kuti chimanga chayamba kubwera mu nkhokwe zathu zonse, Chabwino. tili ndi nkhokwe zambiri. Muli ndi nkhokwe zambiri, Ti- tibwera kumeneko. Uh, five months into the job, um, mwapeza NFRA yotani Ku nkhokwe kunali chimanga chochuluka bwanji komanso tikukumbukira kuti mwanena kuti munali ku opposition nthawi imene mukubwera kudzakhala pa mpandowu nkuti anthu a Malawi akuuzidwa kuti kunjaku kuli njala 5 months imeneyi ntchito mwaipeza bwanji kuno ku NFRA? Ndingonena kuti zin- zambiri tayamba zayamba kubwera mmalo mwake nkhani ya chimanga kapezedwe ka chimanga kayamba ku- ku- kuzera mu mboma kapena mu unduna wathu wa zamalimidwe Takhala ku pakalikiliki kuti nkhokwe zikhale ndi chimanga. Kukonzekeranso mukuva kuti pa, pa za nyengo azanyengo akunena kuti kukhala El Nino. Mm. Ndiye El Nino imeneyi ikufunika kuti ndithu tikhale pa machawi kuonesesa kuti chimanga chikhale mnkhokwe zathu zonse. Eh, pakati pano tingonena motere kuti chimanga chimene tinganene kuti ndi carryover stock kuchoka chaka chatha

inagula ndi chimene chili munkhokwe china chinagawidwa china ndi chimene chili munkhokwe ndi 82000 koma pakati pano kudzera mndondomeko imene tikugula panopo tagula kale pafupi 27000 metric tons dziko lonse malawi 22000 27 27 Yes, oh, kufika lero mwafika 27 eh, tali- muziwa kuti tinalandira ndalama kuzu- kuzera kuboma 100 billion yonse idafika inafika ndiye pakati pano ndalama imeneyo tinayamba kugula chimanga tinayamba pa 22 july kugula chimanga ndiye kugula chimanga uko kufika lero pa- pa- pa- padusa mwina kuti masabata atatu masabata atatu masabata atatu amenewo tagula 27000 metric tons mukaonkhetsera pa 82 paja ndakuti muli ma 100 chakuti 100 chakuti ya. kuno kukanengo capacity ndi imene ndimakamba ija Zoonatu kanengo kuno capacity zonse kanakhala mmalo mwake ndi 180,000 metric tons koma chifukwa ma, ma nkhokwe zathu zina masailo athu ena ndopendama ndopendekeka amenewa alipo 8 nde mmalo moti tikhale ndi capacity 180 chifukwa cha kuonongeka kwa ma- masailo enawo pati ndi 140,000 metric tons ndiye capacity imene tili nayo kanengo kuno koma muziwa kuti pali nkhokwe zina Eh, zina madera ena Eh. tikudziwa kuti muli ndi ina ku uh, tinena kuti kuluchenza uh, ku Limbe muli ndi zinanso ku mangochi ndi tero zoonadi tili ndi nkhokwe zina ku, ku, ku, ku luchenza ku thyolo kapasiti yake imeneyo ndi 20,000 metric tons. Tilinso nkhokwe zina komwe kumwera ku Limbe capacity yake ndi pafupifupi 7,000 metric tons. Koma pakati pano chimene chimanga chimene tiku- tikuyembekeza kuyika mmenemo ndi 5,000 metric tons. Koma tikaona take- tikazingwa tingathe kufika ku 7,000 metric tons. Komanso ku Bangula ku Nsanje tilinso ndi capacity ya pafupi 5,000 tons koma nayonso titati tazingwa tingathe kufika mwina 10,000. Kubwera ku Mangochi tili ndi capacity ya 10,000 metric tons eh, koma titha kufikanso ngakhale 20,000 metric tons. Kubwera ku Kane- Kanekunda ndanena kale kupita kumpoto Mzimba Kazomba capacity ndi 5,000 eh, imene Mzimba Kazomba komanso ku Mzuzu capacity ndi 20,000 tons. Kufika ku Karonga, Karonga capacity ndi 5,000 metric tons. Koma muli chimanga m'nkhokwe zimenezi? Nkhokwe zina zili ndi chimanga ngati ku Mzimba pakati pano tikunena kuti mwina pa- pa- ta- tapitirizanso pa 5,000 metric ton- metric tons. Ku Mzuzu tili pafupifupi 3000 metric tonnes chimanga chimene tikugula kumene tili mbali imeneyo about 3000 metric tonnes. Ku Karonga pafupifupi 700 metric tonnes imene yalowa kale munkhokwe. Chabwino.
A Munthali, mukuoneka kuti nkhokwe zanu mukuzilondoloza bwino. Mukutinso mwayamba ntchito yogula chimanga chimenechi, boma linakupatsani 100 billion mu ndondomeko ya chuma ya 2026, 2027, mukutinso zonse muli nazo. Komano zikuoneka ngati kuti mwina simukugulatu chimangachitu mopereka chiyembekezo kwa alimi amene akuyembekezera kuti zokolola zawozo zipite mu nkhokwe za bomazi.
Eh, ntchito iliyonse imakhala ndi zopinga sitinganene kuti zonse zingakhale 100 percent correct Eh, mmene zili panopo eh, zopinga zimakhalapo koma tiku- tikuyesetsa ndiye mukuona mmene tayambira tayamba tinayamba pa 22 july koma tafika kale pa 27000 nde tili ndi chiyembekezo kuti alimi amene ndi- ali ndi chimanga abweretsa tifuna chimanga chibwere chambiri pamakhala zina zokhota ngati ena kudandaula zosiyanasiyana ma- makiu makiu m'pakati panali nkhani ya makiu koma kwa- pakati pano palibe makiu ya Eh, ndiye tikuona kuti zonse zikulongosoka pang'ono pang'ono chinthu sichimangira- sichimanga- sumanga nyumba tsiku limodzi
Nyumba- Rome was not built in a day. no no sumanga tsiku limodzi nyumba imene siyilimba mm. so zimene tikupanga panopo ndi chiyembekezo tikufuna tipereke chiyembekezo kwa malawi kuti amene ali ndi kuthekera abwerese chimanga panopo tifuna tikwefule macontract chifukwa macontract ena amene anaperekedwa kuti apereke chimanga akuoneka achita expire ndiye tilola aliyense kuti azibwerese chimanga posachedwa Koma when we were starting to talk um, mu exclusive yathuyi munanena kuti this is a political appointment, munanena kuti munali ku opposition aliyense kaya wachipani china uh, akhoza kubwera kuno kudzagulitsa chimanga muwagula palibe vuto pakati pano aliyense agule eh, macontract sikuti aperekedwa ku uh, achipani chimodzi mm. zipani zonse zili ndi macontract alipo ti aliyense palibe sitisankha ya alimi wamba mwinatu nkhawa inanso ndi imeneyo kuti ma contract akupita kwa azipani andale mmalo mopita kwa alimi eni akewo omwe analima chaka chapitachi alimi sakulesedwa kubweresa chimanga alimi ngati ali ndi kuthekera chifukwa minimum number of bags yoti atha kubweresa ku ndi 20 bags 20 bags so mlimi akakhala kuti mkothekera sindinamubweze mlimi waliyense kuti iye chifukwa iwe uli wotere wotere ayi ayi ndi- ndi boza limenelo mwina poti n'pa kanema apa mukuwauza anthu kuti ayi mubweretse chimanga chimenecho tigula ine ndikabweretsa apa mukaona kuti ah, ma- makaka uyu nda mtundu wina Yeah, osafa yeah, osabiriwira yeah, timbweze yeah, yeah, yeah, Alex Mm. nkhokwe za, ma, za, za chimanga za amalawi mm. eh, amalawi njala sisankha sisankha chipani mm. Eh, njala imakhuza aliyense mm. kaya ndi wa, wa dpp kaya ndi wa mcp kaya ndi wa, wa chipani china chilichonse njala sisankha njala ndi umoyo ndi mbali ya umoyo so chakudya ndi umoyo ndiye kwa ifeyo aliyense ngololedwa kubweresa chimanga eh, chimanga koma nkhani tikunena munthu uzinena zim- zimene wadusamo Mm. eh, tikanena zimenezo uzinena zimene wadusamo Ndio ubis- Mwadusamo chiyani. Ah, zimene tikunena izo zimene Eh. wadusamo Mm. tinadusa zimenezo Mm. koma pakati pano tikuona mmalawi waliyense waliyense aliyense ndi mmalawi aliyense ali ndi kuthekera amene ali ndi kuthekera atha kugulisa chimanga chake ku NFRA sitisankha. Pakatipa panamvekanso mphekesera zoti chimanga china chaonongeka kuno. Ndi boza limenelo. Boza lenileni. Si chanu chinaonongekacho? Ayi, mwina ndi magulu ena. Sindifuna ndizitchula ma organizations ena. Koma kwathu, the last maybe five years, chimanga palibe chimene chinaonongekapo. Kuonongeka palibe. Koma kumbuyoko zinachitikaponso nkhani yoti ena anazembesa magalimoto kumbuyoko mm. eh, zinalowenso nde nkhani imeneyo inapita khoti eh, khoti tikudikira khoti kuti imalizise nkhani imeneyo makhoti amalizise koma chimanga chaonongeka yayi tili ndi ma quality assurance eh, systems very rigid mm. uh, very rigid Tabwezapo kale ma truck apa, ma truck angapo chifukwa chimanga chimakhala chonyowa, china chimapezeka chosweka, china chimaoneka chowola eh, timabweza chifukwa sitifuna kuti m'nkhokwe mzathu mulowe chimanga chowonongeka. Ndiye timayenesesa kuti zonsezi zikhale zili mmalo mwake komanso mwezi uliwonse timachitembenuza chimanga chichi ku ma silo mkati muja timachitembenuza kutembenuza komanso kuti kuonesesa kuti chathidwa mankhwala mankhwala ake ndi olimba kwabasi sikuti ka- kana kafumbwe kanga- kangapirire mmenemo eh, tikuonesesa zimenezi zichitike koma mmene ndanena kale kuti tili pa nkhani yakuti tili pakalikiliki kuti nkhokwe zilizonse tizikonze bwinobwino Panopo tili ndi programu ya kuti mvula isanayambe Mm. tikonze nkhokwe za ku Limbe mwinanso ku Karonga ku Karonga takamba nayo chikwa nkhokwe za ku Karonga si zathu timangobwereka Mm. timangochita haya nde tikufuna kuti tionesese kuti nkhokwe zimenezo mmene mukuoneka ngati mali, mali, kunali malikeji malikeji amenewo tiya- tiyaseke eh, pasakhale malikeji alionse Chabwino. Um, mukunena kuti mwabwezapo kale ma truck. Uh, at the same time tikuona kuti you are not the only player on the market amene akugula chimanga kwa alimi omwe analima chaka chapitachi. Um, how are you sustaining kuti kodi uku kuli competition uh, inu NFRA mukugula ADMARC nayonso ili ndi 60 billion tikumvanso posachedwa pompa aapatsa 10 billion poyamba anapatsa 5 pano awonjezera 10 billion pa 60, pa 60 billion paja muli ndi mpikisano pa msika zoonadi mpikisano ulipo mm. sikuti ndi admarc yokha komanso tindi ma, uh, makampani ena ndi ena amene akugula chimanga mm. in fact mavenda akugulatu pa mtengo wabwino you're buying a 50 kilogram bag at 45000 Kufika lerolo mwezi wa August tikuona ndithu kuti mavenda akugula kunkhasako kuyerekeza ndi. Ya, mu- mulimi amakhala amafunika azikhala ndi ufulu ufulu woti a- apite kumene aziye kumene akuzi- akuziwa kuti ndikapita kumeneko sikukhala za chinyengo chifukwa ifeyo masikelo athu amakhala properly assized ndi Malawi Bureau of Standards Si- si- sitigwisa masikelo wamba ayi komanso ifeyo sitigula chimanga pa ngongole system yathu timanena kuti 40, within 48 hours chimanga chikhale cha chalipiridwa chimene tachitenga eh, sitifuna kuyerekeza ndi azathu amene amene tikupikisana nawo koma ifeyo kwa mbali yathu yaikulu pakhale tikufuna tionesese kuti mlimi alandire zinthu mwachilungamo, ndalama zake mwachilungamo, komanso zikhale ndalama zoti iye amaziyembekeza kuti zituluka pa chimanga chake. Mm. Zo- zo- komano, komano akupatsani ndalama aboma eti uh, 100 billion kuti tagulani chimanga chimanga chichi cholinga chake nchoti chizathandiza anthu pa nthawi ya mavuto tiku- ti- tikuonanso kuti kuli el nino munanena nokha inu kuti kuli el nino nde you are buying as if kuti iyayi ifeyo ti we are a guaranteed market koma ukokonso chimanga chikupita in fact enanso akhoza kumazembetsanso kupita mayiko ena Uh, is it ti- tili pa ground tikufuna tionesese kuti chichimanga chathu chimene tikugula icho chikhale ndithu cho- chovomerezeka komanso nzoonadi ena anthu ena amene they are not nationalistic amene sakutumi- sakhala ndi chidwi kwambiri pa dziko lawo amatha kuzembetsa chimanga koma izozo ndi mbali ina apolisi akugwira ntchito yawo akugwira ntchito yawo zachitikapo ndithu ena ana- anagwiridwa ena anapeza anapezeka ndi chimanga kwina uko chinabwera chinalowa m'nkhokwe mwathu chifukwa chinapezeka kuti chimazembetsedwa Ngati mbewu ili ina iliyonse imene yalimidwa Malawi ayenera malamulo amanena kuti igulidwe mu Malawi momuno. Ngati akufuna akagulise ku dziko ku dziko lina ayenera kukhala ndi chilolezo. Koma munthu oti wangozembera wangozembera malamulo aah sizikhala bwino. Zola- zolakwika izo. Eeh competition ilipodi, competition nzoonadi kuti pali competition yosiyana siyana. Koma kwa ifeyo mbali yaikulu ndiyoti tionesese kuti chimanga chimene chabwera kwathu chikhale chabwino chikakhala chabwino chigulidwa nthawi yomweyo sitichedwaso eh. mm. eh, sipakha matatalazi ena ndi ena kuti iyayi eh, chifukwa chani simunatenge nthawi yabwino kapena chifukwa chani zambiri zoche timaonesesa kuti zisakhalepo yayi koma tipange zinthu mwamsanga and mastafu athu akuuzidwa kuti asachedwese asa traki iliyonse ikabwera kuno tisise msanga bola ikadusa ma ma test ofunikila.
Muti mukaona mene mukuchitila panopa nkumati mukugula mwamachawi ndithu chimangacho popenekela vuto lomwe lili patsogolo pathuli? Aaa pakati pano titi tinene kuti zonse zili bwino bwino zina zina ndi mavuto amakhalapo koma kuti chimene tikuziwa kuti pano tikuyenda tsiku ndi tsiku tikuyenda dzana pa Saturday loweluka tinali pa 26000. kufika dzulo tafika kale ma 27 ndi ana ake 27000 metric tons tikuyenda eh, chachikulu kwa ifeyo ndikuti koma ndime ili kutsogolo njaikulu ndime ndi yaikulu koma kuti muziwe 3 weeks yokha chiyambireni ku- chigulireni chimangachi 3 weeks 3 weeks nthawi yaitali nde ndikukhulupira kuti kusogoloko mwina zina zitheka bu- zitheka bwino
Mukusintha chani ku NFRA? Mukuti mwakhala miyezi isanu tsopano kuchoka May, miyezi isanu sinakwane. Mukusintha chani zomwe zinalipo kapena you are just adopting everything wholesomely? No, no, no. Yeah, in fact, ineyo vision yanga imene ndili nayo ndi imene vision yomwe boma la President Professor Peter Mutharika lili nayo akufuna kuti Munkhokwe zathu muzikhala chimanga chisachepere 150,000 metric tons pa chaka. So mmene mukuona pakati pano tili pafupi tikaphatikiza chaka chimene ch- chimanga chimene tachipezapo kale ku- mo- chomwe chabwera ndi boma lomwe la Professor Peter Mutharika tili pafupi 100 ndi kanthu 100 ndi kanthu mukaphatikiza 82,000 imene munkhokwe kale ndi 27000 pakati pano tikunena kuti tili pa 105000 metric tons koma tigulabe tigulabe kuti kuonesesa kodi kuti- inuyo ndekuti uh, a Peter Mutharika amakukhulupirirani because uh, you are saying kuti uh, maize is a political pro- crop and mukuipanga focus kwambiri kuti yayi uh, boma lapereka mwakuti aku, aku, akufuna kuti tikhale mwakuti you are trusted ndi chakudya kuno ku Malawi chofunika chikhulupiriro tiyenera kukhala nacho you can answer direct if the president trusts you with food in malawi eh, food is very important it's a political crop eh, very much not only political but the survival of malawians So you are trusted by the president. Kodi munthu ungayikidwe pa mpando ngati uh, ngati mwina amunthawi munthu sakukhulupirira.
amakukhulupirirani a president osati ndifunsenso. ndikukuseninso inuyo munthu ineyo ngati ndaku- ndaku- ndakudalirani inuyo Mm. Singakha- singakhale nanu pafupi ndimmene zimakhalira zinthu so tinene kuti chakuti nchofunika munthu Bwana ngati anandiika pano ndiye kuti amandiziwa mmene ndimagwirira zintchito zanga amaziwa pamene ndipo pofoka pangaso amaziwaso pa, pamene ndikuoneka ngati wolimba amaziwaso zimene zimakhalira
you, you have a history ya um, tobacco sector mwagwira ntchito yayitali nthawi yayitali ku tobacco commission Uh, chinavuta nchani kuti mubwererenso kumene kuja chifukwa taona kangati ku fodya zinavuta chaka chino uh, komano mwabwera kuchimanga tsopano new grounds no chimanga is not new ground ine ndine munthu wamalimidwe ntchito yanga yaikulu ndi yamalimidwe chimanga sikuti nchi- nchi- nchi- ndikumayiziwa mbewu ya chimanga bwinobwino fodyaso ndimamziwaso kwambiri mm. six years munali uko. Eh, nagwira 6 years i was the longest serving CEO, longest serving CEO wa tobacco nakhalako zaka 6 mpaka ndi inanso eh, koma kuchimanga uku sikuti nkhani ya chilendo eh. uh -huh. sikuti chimanga muziwa kuti nagwira mu unduna wa zamalimidwe kuyamba ngati nayambira kumunsi uh hmm. -huh. ngati technician ndinakwera mpaka kufika ku kumwamba kuzafika ngati senior deputy PS ku agriculture kuchoka apo a president eh, malemu a Bi- bingu wa mutharika ananditenga kupita ku state house Kukhala- Chief of staff. Eh, chief of staff nakhalapo chief of staff kuchoka apo a president a Peter mutharika ananditenganso kundiika chairman wa national council for higher education higher education ndiye ndadusa mwa zambiri mm. koma nkhani yaikulu kuti ukapatsidwa mpando uonesese kuti zina zina zizioneka kusintha kukomera malawi now we are saying kuti this uh, crop is critical it's a staple grain a political crop komanso mukuti inuyo mukubweretsa kusintha kusintha kumeneku kuli kuti popereka chiyembekezo kwa amalawi kuti muwagulire chimanga Nthawi ya El Nino ikubwera. China chake chikagwa chadzidzidzi, chimanga chimenechi chikhale chilipo chili bwinobwino sichikuola m'masailomu a komanso kuti zozembaitsa zija zikuchitika ena kuthawa ndi matruck sizikuchitikanso mtsogolomu.
Ndi zimenetu ndikuunika zimenezo. Komanso nkhani yaikulu ndi yoti ma facilities athu akonzedwe.

kunali nkhani ya seepage ya madzi akasupe e, amenewo nawonso tikuwaunikaso koma posachedwapa chimene chikhala ngati choyamba tikufuna information monitoring system ya connecting all the facilities in NFRA, in NFRA. Mm. Digital connect. You are adopting technology.
Yes, we need, we, we need to digitize digitization of, of, technologies. Mm. Yeah, just like our friends have done in other countries.

that we, so that we know what is happening everywhere. That will also help kutithandiza pa nkhani ya kaonongedwe kwa che- ka ma stocks. Yeah, so Ku- one- ku- kunoku kuli masailo ena ake adapendekeka uh, over time takhala tikuona yayi decision tikonza zimenezi tikhoma

experts who can actually assess the problem because you cannot start a, pro- uh, mitigating a problem without kuona kuona kuti kodi ndiyambira Kuti pati? likoze nditi? eh ndiko cho- chaonongeka ndi chiyani chifukwa mutati muone ma- ma- masawo itha kukhala ngati mwina ndi seepage kuti mwina ziku- zikukhala ngati zikulowa palowe Eh, koma mwina si- sitingadziwe ife chifukwa not engineer ma engineers azadziwa so we bring ma engineers very soon sipapitaso pa nthawi yaitali kuti aone vuto limeneli chifukwa ndi, ndi, ndi chipsinjo kwa ife ndiponso ndi, ndi bomba chifukwa zitati zigwe ndikuti panopo pamene ndakhala pano zigwera pano ndikunena zidathera pomwepo moti timalize mwachangu interview timalize msanga kwa basi chifukwa zitha kuchitika nthawi yonse Ndipo- now i- i- i- i- we joke now but Uh, chakhala chikukambidwa uh, i don't know kuti mwina mmanotsi wanu amene mwapanga ngati a predecessor wanu anakupatsani mwina ma reference ma handover anachitika kuti okay uh, ma silos amenewa azondokawa ngati pali lowa tiyeni tipange motere was that kind of handover done uh, it, uh, that, uh, this problem is, is very old hmm. uh, very old but you know ngakhale ndi vuto lakalekale ngozi imachitika nthawi yonse so kwa ife tili nthawi yonse tcheru koma tcheru yake kuti ikhale bwinobwino tipeze akaswiri akaswiri aunike kuti kodi tiyambire pati eh, so akaswiri ake kaya ndi athu akumbali ya konkuno koma ndi aku- awo kaya ndi akunja akufunika ndithu achite machawi imene tikufuna tipange zimenezo kuti abwere msanga azaone mvula isanagwe tionesese kuti vuto lenileni ladziwika adziwe ndi poyambira kukonza
tikudziwa kuti ndalama zingati zomwe tigwiritse ntchito pofuna kukonza vuto limeneli akaswiri omwewo aza- azanena sitikudziwa pano Ah, sitingadziwe. koma singakhaletu Ndi ndalama- ndalama- si matambala iyayi ndi ndalama zankhaninkhani ndalama zankhaninkhani sikuti mwa- mu- ndi lero ndi lero kunena kuti iyayi masailo awa tipanga kati kuti kwisa ka 20 miliyoni chani ayi ndi bodza limene ndi ndalama zankhaninkhani ma alipo 8 asanu ndi ndi chani ndi mm, atatu atatu, atatu. now yeah. inu mukubwera kuno uh, chaka chapitachi bomaso la dziko la Malawi lomwe inu mukutumikira pano lidapanga chiganizo chogula chimanga mdziko la Zambia 200,000 metric tons Uh, tidamva which is about 77 uh, million US dollars about 139 billion kwacha mm -hmm. tinakhala tikumva iyayi chimanga chikubwera kenaka tinamva mphekesera iyayi chimanga chija dziko la Zambia laimitsa kaye uh, kenaka iyayi boma labwera kutsutsa zimenezo ukonso anatsutsa but since then kwakhala kuti du zii sitikumvanso chilichonse Mm. chimanga chikubwera kuchokera ku zambia kapena basi amalawi poti sachedwa kuyiwala nde tiiwale Ya, chimanga chinabwera chonse Cho- ah, kunangotsala pang'ono pang'ono chabe about 126 tons koma chimanga chimene timayembekeza kuti chibwere kuno chinabwera chambiri chifukwa panopo eh, chimanga chonse chimene tinalandira ndi 103000 600 ndi ana ake 600 ndi ana ake nde chimene chatsala nchochepa kwambiri Eh, koma ti- ndikukhulupirira kuti ah, chinanso ni chomwe chikunena kuti chimanga chimene tikunena kuti 82000 china ndi chakuti chikuchokeranso ku- chomwe cha zambia chinatsalira cha ku zambia chi- china So, chili- 82000 yo- yapachiyambi ija Eh, ya ija imene mmanena kuti nkhokwe kale yathu chinacho ndi chimanga cha zambia chomwecho China tinagula konkunonso. Kuphatikiza pamenepo, china chinapita kale kwa anthu amene onso azanjala ankhani anakhudzidwa ndi njala chinapita kale. Mukhalanso mukulowera ku Zambiaku kapena ah, konkuno si nanga mukutena mukuwabweza panopo sitinganene ine malingaliro ya boma si mumanena nthawi yonse kuti chiti boma ndi chinthu chachikulu nde malingaliro a boma sindinganene kuti ah, le- lero zikhala motere motere nde ndilakwa koma malingaliro a boma chifukwa ma decisions ena sapangidwa pa level yanga amapangidwa kumtunda nde ndi momwedi zimakhala chonchi so kuti ndinene kuti aya sitikatenganso chimanga chino ku zambia ndilakwa ndilakwa chifukwa boma ndilalikulu mene malingaliro a boma amakhala ambiri koma pa nthawi ino tifuna tigule kwathu konkuno Tigu- zimene tikupanga pakati pano chimanga imene tikugula panopo tikufuna kuti ti- alimi athu athandizike komanso tionetsetse kuti eh, chifukwa ndalama ikakhala mu dziko momno imachita circulate circulate kwayo imakafikiranso anthu amene osowanso ndalama yomwe ija amaipeza pa chimanga ichi eh, ndi zimene zimakhalira alex Chabwino. Ndimafuna ndidziwe ngati muli ndi nthambi zinanso kapena 100 billion imene mwalandira ija idzadzitsa nkhokwe zonse kapena mpofunikanso kuti magulu ena abwere akuthandizeni? Pakufunika ndithu magulu ena abwere atithandize. Icho ncho- nchachidziwikire chifukwa 100 billion, 108,000 sikuti ingathandize onse osowa. pakati pa mafigures amene atipasa kuti anthu amene akhudzidwa kwambiri ndi njala ndi 2.6 million. Yeah, MVAC imeneyo.
eh, eh, MVAC, eh, 2.6 million koma ndi awo ndi awo amene awerengeka koma pama- pa njala nthawi zina ena sawerengeka Eh, ndiye sitiziwa kuti zikhala bwanji komanso sitiziwa kuti impact ya El Nino ikhala bwanji chimanga chidzakololedwa chimene chikali anthu azale mmunda chikololedwa bwinobwino kapena pakhalaso vuto nkumanena kuti mukukhalira mphanvi tu apa eti eh, zoona zoona zoona zoona mphanvi imene zilipo koma nkhani yayikulu ndi kuti ife tikhale pa ground tikonze tione zinthu tingayambire pati chifukwa sitingangokhala mu office muno kungoti nthawi zonse zonse zikhale zabwino mugwira bwanji ntchito ndi dodma um, kuti mwina muonetsetse kuti kodi okay uh, 2.6 million anthu akhuzidwa ndi njala uh, tiwafikire motani uh, coordination ndi partnership yanu ikuyenda bwanji ife timagwira ntchito mo- mo- mo- pa- pafupi pafupi pafupi ndi adodma komanso world food program chifukwa onse ali mommuno malawi panopo tika- tikuunika nkhani yakuti chimanga chimene chagulidwa kwina uko tikaike kumene sitinapeze chimanga komwe kukuyenera pachizungu amati prepositioning prepositioning so we take some stocks from here from kanengo zipite ku, ku luchenza stocks zina zipite ku, ku, ku limbe blantyre zina zipite ku bangula ku nsanje that is what we want to do tifuna tipange zimenezo mvula isanagwe mwatchula wfp but i am aware wfp wants to pull out in some of the investments mwachitsanzo school feeding program ndikukhulupirira kuti chimanga chawo samadzasiya kuno eti nde anthu amenewa akumanena kuti ife tikufuna tipange pull out school feeding program mwachitsanzo feeding program ndi chakudya chenicheni tikunena chiphala msukulumu ophunzira apite msukulu nde abwenzi anuwa akuti ife tikutulukamo uh, kukhala ngati chuma chikutivuta Mm, yeah, sindinena za mmene amapezera ndalama zawo a wfp komanso koma ndi bwenzitu lapamtima kwambiri kwambiri Eh, amene koma tima- akutulukanso timagwirizana kwambiri koma tiona chifukwa zinthu nthawi zina zimanenedwa koma mupeza kuti mawa pali fo- eh, fo- eh, chine apezanso pena pakenso thumba lina pena pake chifukwa iwonso sakungokhala amaonesesa kuti atithandize moyenera ndiye zimachitika kuti eh, titha kukhala ngati mwina pena pake zinthu sizina iwonso mwina asamwidwa pena pake atha kunena zimenezo koma kwa ife tilibe umboni kuti ubale wathu was- u- chifukwa cha ndalama zimene zikuvuta kuti mwina ubale uwo mwina wasokoneka ubale wathu But ndo- in an event that the WFP is phasing out, 850,000 ophunzira msukulu za primary akhudzidwa. Nde inu ndi pamene mukuyenera kuti mubwerepo mulowelerepo. Ndikufuna ndimvetse kuti kodi ah, nde muwatsimikizire bwanji kuti kodi kapena mukudaliranso kuti boma ndi chinthu chachikulu.
iyayi koma nkhani yaikulu ndikuti nafeso at- ti- tikha- ti- ti- tikhale ndi mapulani athu Eh, chifukwa ife mbali yathu yaikulu ndikutumikira malawi tikaona kuti pena pake eh, boma latiuza kuti tagu- tagwirani apa kuzera mu dodma tipanga zomwezo sitinyanya zi- zi- zi- zipanga kuti kuzen- kuzengereza eh. Eh, panopo tili ndi programu yakuti nafeso moti anthu azidzapasa ufu ichi chimanga chenicheni akupereka dodma koma tikhale ndi zigayo kuti zizigaya chimanga china ndi kumakha- kupitisa ngati ufa ufa so ufa uja ana nkumwa phala kusukulu atha kuthandizikapo thandizikapo eh, kuti komweko akathandizike komanso ah, pali mwambiri mmene tiku- tikufika tikusinkhasinkha kuti tifikire kuti mwina zinthu zathu ma programs athu azikhala modernized modernize packaging ya ka- katunduyu timalandira malangizo kuchoka ku dodma kapakidwe mukawaona matumba aja amene timaika chimanga chimanga akabwesa mlimi kapena supplier chimakhala mtu- matumba ake timachosa matumba aja kuika matumba government of malawi not for sale eh, zonsezo ndi mbali imodzi imene ti- tikufuna tiziunike Ti- kuti tionesese kuti akamalandira katundu uja amalawi aziziwa kuti zikuchoka boma And zimene ziku- zikukhala- kuzera mu mu nthambi ya dodma Chabwino.
Mukuonera Zodiak Exclusive pano pa Kanema wa Zodiak ndipo muli ndi ine Alex Banda. M'pulogalamu ino ya Zodiak Exclusive tikucheza ndi a Bruce Munthali. Iwowa ndi mkulu kapena Chief Executive Officer wa nthambi ya boma yosunga nkhokwe za chimanga zimenezi ya National Food Reserve Agency, NFRA. Muno tikusanthula zina momwe zikuchitika mdziko muno, kugula chimanga komanso njala yomwe ikhoza kukuta kapenanso vuto la chakudya lomwe litha kukhudza dziko lino kamba ka nyengo ya El Nino. Khalani pomwepo tili ndi zambiri muno mu Zodiak Exclusive. tikulandiraniso gawo lino la zodiac exclusive muno tikucheza ndi a bruce munthali iwowa ndi chief executive officer kapena mkulu wa nthambi ya boma yosunga nkhokwe kapena chimanga m'nkhokwe m'dziko lino la Malawi. A Munthali timakamba nkhani za chimanga tikunena kuti this is a critical staple grain, chakudya chofunika kwambiri kuno ku Malawi timadalira chimanga. Mukuchitanji chifukwa inu mwabwera apa, m'mbuyomu sindikumva kuti kodi kuli nkhokwe zatsopano? kapena kuti kodi tichite motani kumbali yonena kuti pomwe chiwerengero cha aMalawi chikukula, chimanganso kapena nkhokwe zathu nazo zizinka chikula mmalo mwake tikumva zoti iyayi eight zikupendekeka tikuchitanji in as far as ensuring kuti pomwe population ikukula ukunso tikuchitako mbali yathu yofuna kuti chimanga chikusungidwa?
Nkhani imeneyi ndi yofunika kwambiri kwa ifeyo tikufuna tionesese kuti nkhokwe zathu tionjezere tionjezere mana- kuonjeza manambala komanso space eh, chifukwa mukunena zoona kuti ma ngozi za mwazizizi zikuchulukirachulukira chigawo chimene chikukhudzidwa kwambiri ngozi zimenezi kwambiri kumbuyoko chakhala chakumwera munamva fredi kunachitika fredi kwachitikaso zina kumazi osefukira eh, zambiri zakhala kuchitika komanso madera ena mazi osefukira aja akhala kuchitika ku karonga kwina ndi kwina zonsezi ndi chipsinjo kwa malawi ndiye tikufuna tiunike nkhani yoyamba ndi ya ma space ya ma storage structures athu akhale modern akhale a- anyu- asapano Azak- azakhale kuti awononga mbewu chifukwa ndalama zimene tikugwiritsa ndi za amalawi za malawi ndiye katundu akasokonekeranso ku kwathuko one ifeyo image yathu yasokonekera chachiwiri ndikuti amalawi katundu wawo waonongeka ndiye tikufuna tionesese kuti katundu amene tikusunga ifeyo akhale wosamalika komanso akhale mu nkhoso- mu- mu nkhokwe za, zatsopano mm. ya ndiye tikuunika kuti madera ena tionjezere space ngati ku Blantyre posachedwa apa tiyambako program ya kuonjezera space komanso kukonzanso kuti pasakhale malikeji pasakhale eh, madzi aja ama- ama- alowe tifuna zimenezi tizikonze tiyamba chaka chomwe chino Mm. sinafike mwina kufika sinafike mu oktoba tiyambako ntchito imeneyi tikufuna tionenso madera ena ngati ku nsanje ku nsanje ku nsanje kuli nkhokwe zasapano koma space ndiyochepa nde nkhani imene timafunayo kuti tikambe ndi azathu amene otithandiziranso kuti mwina tikhale ndi ma mobile storage structures mobile structures mm. WFP ali nazo kale mm. ndi zimene timafuna nafenso tikhale nazo zizikhala kuti mwina tikakhala kuti kwabwera ngozi ya mwazizizi titha kukazika ma, ma, ma structures athu mwamsanga mbali imeneyo nde zimenezi tikufuna tiunikeso komanso tikamakhala ngati mwina tikhala ndi misonkhano yayikulu yathu yayichini tikhalenso ndi space yokwanira so tikufuna tiunike zimenezo kuti tingapange kuti ku Kanengo ku headquarters yathu ya ya ku Kanengo tikhale ndi ma structures eh, zoti mwene titha kuzikaso mwamsanga kuti tikamakhala ma meeting eh, anthu atha kumana mwemo kupanga kupanga kuchema plan athu
tikaone zimene So modernization, even the structures that we're sitting in, Yes, of ndakale course. tano, Um, right? eh, kwambiri kwambiri Mu office tili muno ndiyakale kwambiri. these were warehouses Mm. Eh, so anatipanga- sikupereka chikoka olo kunja Ah, kuti yeah, kodi tikulowa ndi yeah, yeah. mu ofesi mwa Ah, mutali yeah, yeah, ndithu.
Eh. so tifuna tione zimenezo Mm, Eh, komanso nkhani ija ndanena ka digitization mm, kuti kufuna kuti there must be monitoring system kuti munkhokwe mkati muja tiziona utakhala mu office utha kuona kuti chimanga chija chikuoneka motemotere azathu ali nayo technology imeneyi mm. Eh, technology imeneyi ifuna ibwerenso kwathu kuno kuti utakhala pa, pa kompyuta and see whatever is happening movements eh, zonse zija zizioneka bwinobwino komanso mbali inanso ndi ya masaka amene akubwera kubwera ndi chimanga amene alimi amatula kuno mutapita kunja kuti mukaona mulu waukulu ndiye timafuna kuti masaka amene aja tiziyagwiritsanso ntchito so tifuna tipeze kena kake ka- kama machine opange ochina ocha recycle masaks awo eh, masaka awo kuti uh, azigwira ntchito komanso chimanga chija chikamabwera chimakhala ndi madoti madoti madoti ameneja tikufuna tiziatenga onse madoti aja kuti ndifetereza amene manyowa kapena titero ndifetereza tiziapakira amene aja ndi manyowa kuti atha kuti titha kumagulisanso zimenezo kuti zonse zi pasakhale wastage iyo- iliyonse kenako zija zonse akamapeta zosalira zake zija zinyalanyala zake zija zimene zija titha kupanganso kugwisa ntchito uh, ngati manyowa uh, as we're going to the end of our discussion amunthali you are sitting on a multi billion kwacha maize purchasing project are you assuring malawians omwe akutionera panopa kuti kunoko chimanga ichi sitikungogula anthu achipani cha dpp those that are sympathizers of the democratic progressive party dpp which put you here in power
no ndanena kale nkhani imeneyo kuti amene akupereka chimanga kuno ndi aliyense palibe kuti uyu ngwa dpp uyu ngwa chani koma aliyense amapereka chimanga Eh, chimanga sizinga- sing- singaziwe kuti munthu wabweretsa chimanga ndi wa dpp uyu ndi wa mcp ndi wa chani Si- chimanga singaziwe zimene
chimanga sichiona chipani Eh, chipani no njala siona chipani ndiye timaonesesa kuti katundu amene akubwera kuno akhale uko kwa aliyense mmalawi aliyense ndiye akhale kuti mulingo woyambira kwa kubweretsa ku nfra ndi 20 bags 20 bags ndimene ayenera kubweretsa so aliyense ali- ngakhale panopo aliyense amene ali ndi chimanga atha kubwera nacho kunoko palibe kulesa angobwera ngati wina akumulesa andi andiuze ineyo kuti ti- ti- ti- tibwerepo Mm, palibe cholesa aliyense ngololedwa ndiponso ti- ti- ti- tipange zimenezo bwanji boma linagula chimanga ku zambia aku zambia ndi andi- aku- akuziwa zachipani ngati koma munakwiyitsa chiganizo chimenecho munakwiyitsa anthu ambiri kuti "Ah, boma likugula chimanga ku zambia kunoku tilibe chimanga yayi koma ntha- nthawi imeneyo kumaoneka ngati chimanga kunalibe koma chimanga chilipo zimachitika zimachitika boma singangokhala limafuna kuonesesa kuti amalawi apulumutsidwe kunjala ndi chifukwa chake anaonesesa kuti tigule chi- pane- palibe cholakwika panalibe cholakwika chifukwa chimanga chikangoti chasowa chifukwa nthawi ija kumaoneka ngati chimanga chasowa chimasowa zimenezo zoonadi ndiponso akanapanda kuti kugula chimanga nthawi imeneyi boma likanapanda kugula anthu ambiri akanavutika that time it was 40, 4 million malawians who were short of food 4 million malawians who were short of food that was a big figure and uh, that is what redeemed malawians from that, that intervention inathandiza kuti amalawi apulumuke so panalibe cholakwika koma tsopano chifukwa tikugula kunoko ndikuti tikuziwa kuti chimanga chilipo ndikhulupira chibwera chimanga chimenecho but ine ndi akubanja kwanga talima chimanga matumba 20 ndibwere ku nfra kudzagulitsa matumba amenewa chifukwa chani pa 45000 wina kunjaku akundipanga offer 60000
mm? ndanena kale alex kuti zakumva zimakhala zambiri mm. mupita kumene kuja mwina masikelo angoonongeka muonanso kuti mwina zambiriso za- za- so zokhota- inuyo muli kakaka basi chiganizo chanu choti ah, boma linaika minimum farm gate price nde sitikusuntha pamenepo you are not going to change Ah, ibe- mitengo siti- sitilamula ndife Mm, imalamulidwa kuzera ku bodi komanso kuzera ku boma mm, Eh, kulamula kwa mitengo chifukwa boma limakhala malingaliro ambiri mm. ino iwe alex utati wagula chimanga chija kaya ka 60000 mm. usangalala koma kuti wozakatenga gula chimanga chimene chija uzapeza kuti mwina ndalama zake zocheperako komanso zichita trigger inflation eh, muziziwunika zonse boma limaunika izi zonse mm. eh, sikuti limangopangapo zinthu koma amafuna kuti aonesese kuti chimanga chimene chikupita kwa anthu ofuna kugula kudya ngati sima mm. chikhale affordable affordable Eh, sitikunena kuti mwina boma ili- ma- ma- maganizo amene alipo kuti mwina mitengo isunthe Eh, koma sitikunena kuti tinganene kuti iyayi imene zili apa because ndikuti- you need to be competitive Eh, yes, O- we need to- osangonena kuti iya ife ka- ka- ka- kukakamira Mm, koma yeah, kunjaku, palibe eh. kukakamira, eh.
because ndekuti tsono muyamba kunena kuti iya ndetu ukagulaso kwina Yeah, ndetu yeah. mukuyetsaso anthu enaso Yeah, yeah, osati kuti malingaliro amene palibe panopo Mm. malingaliro onse ndoti tipeze chimanga konkuno ku malawi mhm. eh, pa levo yanga mhm. imene tikuchipangira koma tikaona kuti pena pake tatsamwidwa tipitaso kuboma kudandaula kuti oh, tipange tipange bwanji bwana zitione zinthu tingaziyendese bwanji ndimene zimakhalira zinthu eh, chifukwa munthu pano naikidwa pantchito mm. koma pali ena kuti amandilamulaso ndimene zimakhalira zinthu Chabwino.
Uh, pomwe tikumaliza uh, El Nino is coming up. Uh, are we going are you sure kuti pofika nthawi ya nyengo imeneyi lean season tikhala ndi chakudya chokwanira target yanu muyifikira yogula chimanga ndi ndalama zomwe boma linakupatsani kale 100 billion?
Ah, tikuyenda. Ndinene kuti poyamba pamene timayamba tinali pa zero. So tafika pa 27,000. ndiye tione kuti masiku amene atsalawa titolera bwanji ehe titolera bwanji sikuti timangokhala tikuona tikusinkhasinkha kuti kodi tingapange njira zanji kuti target yathu tiyikwaniritse ya 108000 Ika- tikaona kuti pena pake tatsamwidwa tipitanso kuboma kukadandaula kuti ti- tione ati- atipula bwanji ku nkhani imeneyi koma ife target yathu ndiyoti ma systems athu ali open mamarket onse madepoti athu onse ngosegulidwa ngosegulidwa Ah, ndiye ndikukhulupira kuti come september october tiona muzatifunsanso kuti muli muli pati pano panopo ngati sitinakwanirise tionanso kuti tingapange bwanji chabwino zikomo tathokoza uh, mwina tisanapite mukachoka mu ofesi ino tikuonaninso mu ndale ah ya izoze ya munthu sunganene eh, mwina mukhoza ya- kubweranso kundale iyayi sindikunena nto- sindikutero eh. Eh, koma zinthu zimasintha eh, Eh, chifukwa chachikulu kwa ife Mm. ndiyo kuti dziko likhale m'malo mwake chabwino panopo mmene akuyendesa president athu mm. dziko lili m'malo mwake ndiye tikayambe kunena za ndale panopo nthawi ino ndi ntchi- ya ntchito yachitukuko kuti- ya chitukuko osati kuti nthawi zonse zikhale ndale ndale zokha zokha ayi Mm. koma tiunike za chitukuko kuti ziyende bwanji kuti mwina dziko lisinthe amalawi azikhala osangalala chabwino eh, akakhala panjala sasangalala ndithu Tathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo.
Amenewo ndi a Bruce Munthali ndi mkulu wa nthambi yoona nkhokwe komanso kusunga chimanga kuno ku National Food Reserve Agency, NFRA. Tinali ku Kanengo. Tithokoze kuti inunso munali pamenepo kuonera Zodiak Exclusive. Pomwe tidzabwerenso ndi pulogalamu ina, ine ndi Alex Banda m'malo mwa anzanga onse,